ka anyị mata ọtụtụ ihe ndị Igbo kwenyere na ha ọ dị ọtụtụ ihe ndị Igbo kwenyere na ha imirikiti makwa ya ụfọdụ ndị amaghị ka anyị matụgodo ụmụ ihe ahụ nke mbụ Igbo kwenyere na ịrọ nrọ ebe mmadụ gbapere akwa gị ebe ị na-acha akwa ma ọ bụ ebe eji agụba ma ọ bụ mkpa kpere akwa gị na ịrọ nrọ ya ndị igbo kwenyere na ịrọ nrọ dị otu a na ihe ọ pụtara bụ na enwere onye ji afa gị wee gaa ajọ ije enwere onye ji afa gị gaa ebe ebe ebe adịghị mma mgbe ị rọrọ nrọ dị otu a ihe ị ga-eme bụ ịpụta i teta ụra ikpe ekpere kwubie okwu gbaa mbọ mee ka nrọ ahụ ị rọrọ ghara ịbịa na mmezu nke abụọ bụ ọ bụrụ na anya kọba gị ọkọ ọ bụrụ na anya na-eti gị pam pam pam ọ dị ụzọ naabọ Anya elu na-eti gị pampampam, ihe ọ pụtara bụ na ị ga-ekiri ihe nkiri. Ụfọdụ sị na ị ga-enene ihe nnene. Ị ghọta? Mana ihe ị ga-akawa ahụ mee bụ ikpe ekpere, gbaa mbọ mee ka ihe nkiri ahụ ị ga-ekiri ka ọ bụrụ ihe nkiri dị mma, ka i kirite ihe ọma, ka i leta ihe ọma, ya abụna nke ọjọọ. nke abụọ dị na anya iti mmadụ kwamkwam nke abụọ bụ ya bụ na anya ala mbubu ma anya ala tiwa gị kwamkwamkwam ihe ọ pụtara bụ na ihe akwa ga-emere gị ị ga-ebe akwa mgbe ọbụla ị nwetara ụdịrị ihe dị otu a ị ga-agba mbọ kpee ekpere kwubie okwu ma ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ịchụ àjà n'ụlọ ụka Ị chụọ ebe ọbụla ikpe ị maara i kwenye ị chụọ aja nye ha ka ihe dị otu ahụ ghara ịbịa na mmezu ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ akụkụ ahụ ịkpọnwụ mmadụ ọ bụrụ na e nwere ebe ị chọrọ ịga ibitu ibi- i bilite ka ị gaa ebe ahụ ị chọpụta na ahụ na ahụ gị na-akpọnwụ akpọnwụ ahụ gị kụnwụsịrị akụnwụ mgbe ụfọdụ isi ezigbo isi a na-awa gị ọkpa na-anyị gị alụ aka a na-egbu gị mgbu ahụ ịkụnwụ mmadụ ọ bụrụ na ị kwere Igbo kwenye- Igbo kwenyere na ihe dị otu ahụ mee na ihe a bụ igosi gị na ebe ahụ ị ga-eje agaghị enwe isi e nwekwara ndị ga-abụ ha jee kachi ntị gaa ebe ahụ ha agaghị eji ndụ latịa ha agaghị eji akpụkpọ ahụ ha zuru oke wee latịa otu ha si wee gaa mgbe ihe dị otu a na-eme ị jụkwa m m ga-asị gị ọ bụrụ na ọ gaghị ewute gị kagbuo ebe dị otu ahụ apụna ezi ụbọchị ahụ kagbuchaa ihe niile i nwere ime n'ụbọchị ahụ nelu onwe gị anya bọsị ọzọ ị gaa ya maka na ihe a bụ igosi gị na ebe ị chọrọ ije ụbọchị ahụ agaghị amịtara gị ezi mkpụrụ nke atọ bụ aka obi aka ịkọ mmadụ ọkọ ụfọdụ kpọrọ ya obu aka ụfọdụ kpọrọ ya ọbụ aka ịkọ mmadụ ọkọ nke ahụ dịkwa ụzọ abụọ ọbụ aka ịkọ mmadụ ọkọ ọ bụrụ aka nri ihe ọ pụtara ọ bụrụ aka nri ihe ọ pụtara bụ akụ na ụba ọ pụtara na ego ga-abịakwute gị ụbọchị ahụ e nwere ike e nwere onye ị na-atụ anya inye gị ego o nwere onye ị na-atụ anya igotere gị ihe mana nke bụ eziokwu bụ na ihe ọma ihe ọma ga-emere gị mgbe na-adụghị anya ya bụ maka ọbụ aka nri ịkọ mmadụ ọkọ ọ bụkwanara ọbụ aka ekpe ịkọ mmadụ ọkọ ihe nke ahụ pụtara bụ na e nwere ihe ọjọọ chọrọ ime ị ga-akawakwa ahụ kpee ekpere kwubie okwu mee ka ihe ọjọọ ahụ hapụ ịbịa na mmezu ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ bụrụ na udele udele ị pụta ụtụtụ ma ị pụta na be gị ị hụ udele ka o bere n'enu ụlọ gị ndị Igbo kwenyere na udele na-aga ozi ndị mmụọ udele bụ ozi mmụọ ka ọ na-aga ị bịazịa pụta fụ udele ka o bere n'enu ụlọ gị ihe ọ pụtara bụ na na nnukwu mmadụ na nnukwu ihe ga-eme ihe ahụ nwere ike ị gaghị ama ihe ọ wụ mana ihe ị ga-eme bụ ịga jụọ ese ikpe ekpere kagbuo ihe ahụ chọrọ ime maka na ụdị ihe ahụ anaka anaghị abụkewe ihe dị mma ọ bụ ihe ịta ikikere eze ọ bụ ihe anya mmiri ọ na-abụkewe ihe mwute ma udele bee n'elu ụlọ nke bụ eziokwu bụ na mụnwa afụkwana ụdị ihe dị otu a ka o mee mgbe m nọ n'akwụkwọ ntakịrị e nwere otu nwoke chọ anyị amaghị na ọ chọrọ na nwoke ahụ ga-anwụ nwa ikorobịa ọ nọ na ndụ na mmanụ udene bịa bee n'ebe ebe m bi n'ụlọ ha ka udene mbe ndị okenye na-ajụ ya gịnị bụ nke a nwata m bụ na o nwe ihe m ma na-eme o meekwa n'izu naabọ nwa ikorobịa nwee ihe mberede okporo ụzọ ebunata ya n'ebe ahụ udene ahụ bere nke a bụ eziokwu afụgo m ya ka o mere ọzọ bụ ọkụkọ ịpụta n'etiti ehihie naabọ na-eti na-ebe akwa na-ebe akwa ụfọdụ bụ n'ehihie o tie n'ehihie ihe ọ pụtara bụ na o nwere nnukwu okenye ga-anwụ o nwere nnukwu okenye ma ọ bụ nwa ikorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa ihe ọ pụtara bụ na ihe anya mmiri ga-eme n'obodo ahụ mgbe ọbụla ọkụkọ tiri ụdị mkpu a ndị okenye na-adịkwa eje ajụ ese mara ihe ọkụkọ a fụrụ ọ na-ebela akwa ụfọdụ na-achụkwa ọkụkọ ahụ ka ejide ya ka e gbuo ya mana enwere m ajụjụ na nke a ọ dị mma ijide ọkụkọ ahụ gbuo ya ọ dị mma ịkụba ọkụkọ fụrụ ihe zoro ezo na-agba ama gbaa ama na-ekwu ihe nya fụrụ Ọ dị mma otu e, otu esi emesi ọkụkọ dị otu a ike maka na Igbo kwenyere na ajọ ọkụkọ ma mụ onwe m sị na ọkụkọ bụ ọkụkọ eziri ozi ọkụkọ fụrụ ihe ọ fụrụ gbaa ama sị na-ekwu ihe nya fụrụ ekweteghị m na ọkụkọ ụdị ọkụkọ ahụ bụ ajọ ọkụkọ nke ọzọ wee bụrụ ọnya ududole ọ bụrụ na ị na-aga n'ezi ma ọ na ị na-aga ọnya ududo koo gị